Uthenga kuchoka nde kuti ku nduna oyang'anira za mmaiko akunja, Ministry of Foreign Affairs, akunena kuti iwowotu ndi zoti akutsatira bwinobwino zomwe zikuchitika ku South Africa, zomwe amalawi akukumana nazo akumatsatira kumaonera ooh zuyenda motere apa, zuyenda motere ndipono akuti akhala akupangapo kanthu komanso ati zikomo kwambiri dziko la South Africa likupangapo kanthu kuthandiza nde kuti pa zina ndi zina kumeneko. Dziko la South Africa silikupangapo kanthu. Chimenecho ndiye chilungamo. Ya. Dziko la South Africa ngati no government silikupangapo kanthu akuyang'anira zimenezi asatinamize awochoka kunduna oyang'anira za mmaiko akunja. Anyways, Komabe tifotokoze ndekuti nkhaniyi bwinobwino poyiyamba ndekuti ndi chikalata tikuchiona pa screen pathupo. Chikalata chimenecho chachokera ndekuti ku nduna oyang'anira za mmaiko akunja ndipo akukamba zonoti number one dziko la Malawi likutsatira bwinobwino with keen interest chidwi chawo chonse zonse zomwe zikuchitika ku South Africa kaya amalawi akumana nawo ndi zotani iwo akutsatira bwinobwino ndipono ndekuti akhala apangapo kanthu. Number two, kanthu kamene akhala akupanga anthu amenewa ndi zonena kuti akhala ndekuti mwina mwake akupanga madongosolo kuti amalawi onse amene akufuna voluntarily okha kuzipereka okha kuno kuti akufuna atamabwera kuno kumudzi koma alibe ma transport obwerera kuno boma lipanga ma transport kuti amalawi amenewo Nde kuti akwere ma bus amenewo azibwera kuno kumudzi health and sound azafike kuno ali bwino bwino. Number 3 ngati dziko la Malawi akuti akuthokoza nde kuti dziko la South Africa makamaka pa zokambirana zomwe zikuchitika akuti zikuyenda bwino kwambiri. Ndipono dziko la South Africalo akuti likupangapo kanthu Dziko la Malawi likati mupange zotere, dziko la South Africa ndikumapanga zimenezo zinthu zomwe you know zingathandize kuti mwina situation yi iyende bwino. Zinthu zake ndi zotani zimene kodi you know dziko la South Africa likupanga? Funso lathu ndi limenelo chifukwa ife sitikuzionapo iyayi. Ramaphosa sakupangapo kanthu. Zomwe zikuchitika anthu amenewa akupanga zipolowe ndikumapha anthu ndipono chaposachedwa pompa kwatuluka uthenga onena kuti no anthu 5 aku Mozambique aphedwa kuti no kumenekoko dziko la South Africa silikupangapo kanthu iyayi even ngati dziko sakuyankhulapo za nzeru ma president kaya ndi asilikali, apolisi onse angoyang'anira zimene zikuchitika nde mukanena zonena kuti mukakambirana nawo akupangapo zinthu and zikumapezeka kuti tikupanga ndi zilino zimenezozo sitikuziona ife tisamanamizanepo pamenepa tikumatsatiransotu zomwe zikuchitika kumeneko nde tisamanamizane iyayi. Chinanso akukamba zonena kuti uthenga kwa inu nonse amalawi amene muli kumeneko, ndipo mukufuna nde kuti mwina mwake mutabwera kuno kumudzi mulibe ma transport ndipo mukudalira mwina mwake ma transport amene boma lingapange akuti undunawu sikugwira ntchito ndi gulu lina lililonse muchenjere kwambiri pasakhale ena ake obwera nkumakuwuzani zonena kuti akuluakulu e ifeyo tife amene tikuzakusamutsani kuno ndipono kuti zitheke mulipire wina aliyense 20 rand 20 rand Ayiso amenewo angakudyereni ndalama ndi akamberembere be careful. Amene akulongosola izi ndi okhaokha ochoka ku unduna umenewu ndekuti oyang'anira za m'maiko akunja, foreign affairs, ndekuti molumikizana ndi consulate kapenanso ndekuti Malawi High Commission. Ma embassy a ku Malawi ku South Africa ndipo ma embassy amenewa ina ija paja ili ku Pretoria inayonso ndekuti ili ku Johannesburg. Ndi amenewa amene akulongosola zimenezi ndipono ndi amene mukuyenera muzilumikizana nawo. Kukamba zolumikizana nawo, akudziwa zoona kuti enanu mwina mwake zivuta kuti mulumikizane nawo nde chimene adapanga ndi zonena kuti manambalatu ndi amenewo. Iyayi, tiwerenge bwinobwino manambala amenewa kutino mwina mwake anthu mukhale nawo ngati mungafune mathandizo kumeneko. Chabwino, palitu nde kuti phone number ya ku Pretoria yoyamba nde kuti ndi plus two seven

Ndiye kuti tingaimbe kumeneko atithandiza. Ena amene timakonda kutumiza ma email, mungatumize ndi kuti uthenga wanu pa email iyi, info at malawi high commission dot co dot za Kapena apo tingatumizenso mwina email ku email address iyi, info at malawiconsulate.co.za kuchoka ku unduna woyang'anira za mmaiko akunja kunoko ku malawi. Nkhani ndimeneyo makosana tingatumize mauthenga kumeneko kuti mwina mwake ngati tingafune kujoina nawo magulu a anthu amene akufuna asamutsidwe kumeneko zimafuna kulembetsa izi kuti azidziwa zoti titumize kodi ma bus ochuluka bwanji anthu ndangati ndi amene mukufuna ndekutino mungathe kuyimba ku manambala amenewo akuthandizani we hope kunena kutino manambalawo amene adzikayankha ma foniwo akhala aulemu inu amene mugwira ntchito mma embassy mo ntchito zanu no zimakhalano apa Mukhala mumalandira mteleshedi ndipo mumalandira ndalama zochoka kunoko ku Malawi ife timakulipirani kudzera mmisonkho yathu so be respectful mukhale aulemu muziyankha mwaulemu makolo amenewo osayankha zamwano iyayi yah nkhani yake ndimeneyo. Ndipono apa tikambeno zonena kuti ngati boma munalonjeza tingoti munatipatsa mau anu you gave us your word kunena kuti no mutumiza ma bus akanyamule anthuwa azibwera kuno kumudzi. Now situation ikuipiraipirabe kumeneko ndipono ngati mukumazitsatira kumenekoko I think ma guy ngati mukuzitsatira kumeneko ma guy amene muli kuno amene muli kumeneko we know you are going through it mukudutsa mu zimenezo nde sitingati mukuzitsatira ya ndi zomwe mukupanga experience koma ma guy akuno ngati mukuzitsatira ndizonena kuti situation ikuipiraipirabe ku Mossel Bay kujaku Guys sizili bwino ndikumeneso kwaphedwaso nde kutino anthu 5 amenewo aku Mozambique amenewowo sizikuyenda miyoyo ya amalawi ndiyoti ili pachiopsezo so far ifeyo sitinalandireko information yonena kuti mwina mwake amalawi ena ake aphedwa which is good tizithokozano mulungu chifukwa cha zimenezo koma tisafikeno point yonena kuti tiyambe kumalandira mauthenga amenewo tatiyeni tipange zonena kuti mabasiwo apite Anthu kumenekoko sali safe. Tumizani ma bus chimene mukuchedwetsa ndi chani kodi? Kapena mwatumiza kale? Munakanena kuti ma bus ali munjira akhala akufika that's better. Koma osangonena kuti tikupanga madongosolo tikupanga madongosolo madongosolo amene mupangawo kodi ali pati no pakanali panopa? Stage yomwe ali ndiyotani tizidziwa kaya. Anthutu sali safe kumeneko kuli timakanda kumenekoko taku Malawi. Tiana tabadwira kumeneko koma you know what ndizoti tabadwira ndekuti kuchoka kwa makolo aku Malawi kuno they are Malawians by birth ndi nzika za Malawi amenewo akufunika atetezedwe azibwera kuno sitikufunano zonena kuti no mukamba iyayi titumiza ma bus akatenga a Malawi ee chani chani tikuthandizani ndi ma transport kumakamba kumakamba Kenako mukamakafika kumeneko muziti muzizatifotokozera iyayi tabweretsano a Malawi okwana mwakuti komanso tabweretsa mitembo ya a Malawi okwana mwakuti mwakuti. Zimenezo ayi. Kunena kuti munakatha kuwanyamula anthu ali moyo koma ndiye kutino chifukwa chochedwachedwa muzipezeko zoti mwakanyamula maliro ife zimenezo ayi. We want you to carry those Malawians home. Bring them home. Bring them home. safe and sound azafike kuno ali moyo we want them we need them here tikufuna akhale ali moyo azatipeze kunoko ali amoyo osati reunion yake atatisiya zimenezo ayi so do the needful eti akuti